Гъавэ къэгъэкӏыныр ӏуэху ныкъуэщ. Ар къепхьэлӏэжа иужь ар зэгъэзэхуэн, зыхуей хуэгъэзэн, тэмэму хъумэн хуейщ, жаӏэ мэкъумэшыщӏэхэм. икӏи, а ӏуэхугъуэхэм и кӏэм нэсу ущымыгъуазэу щытмэ, илъэс псом гугъу узыдехьа гъавэр кӏуэдынущ. Мы ӏуэхугъуэм ехьэлӏа ӏэмалхэр мэкъумэшыщӏэ ӏэщӏагъэр къыхэзыха щӏалэгъуалэр щыгъуазэ зыщӏхэм ящыщщ ди нобэрей нэтыныр зытеухуа Кӏуэкӏуэ Валерэ и цӏэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и агрономие факультетым и профессору лажьэ Урысей Федерацэм щӏэныгъэ нэхъыщхьэ езыгъэгъуэт ӏуэхущӏапӏэхэм щӏыхь зиӏэ и лэжьакӏуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щӏэныгъэм щӏыхь зиӏэ и лэжьакӏуэ Джыназхэ Борис.
Зауэр екӏуэкӏыу щӏадзагъэу деуэ дунейм дыкъытехьа, сорок первый году щыткӏэ. Ди адэр зауэм хэта, Берлин нэса, орден, медаль куэд къихьа, сорок шестой годым къэкӏуэжри. Ди жагъуэ зэрыхъунщи илъэсипщӏ бгъанкӏэ дымыхъуу ди анэр дунейм ехыжа. Быниплӏ дыкъэнауэ, ауэ абы щхьэ къэмынэу ди адэм дигъэсащ, гугъу уехьмэ фӏы къызэрыпэкӏуэр тщӏэу еджэн хуейщ, еджэн хуейщ жиӏэу, ауэ Ди щӏалэгъуэ, ну, ди сабиигъуэр екӏуэкӏа Герменчик школым дыкӏуэщ абдежми, илъэсипщӏыр къэдуха нэужькӏэ, армэм дамыш щӏыкӏэ школа бухгалтеров жо бухгалтер ирагъасэу модэ Шогенцукова уэрам тета школ гуэр къэдухри, бухгалтерым и къуэдзэу илъэскӏэ сыщылэжьа Абы къуажэм Герменчикым? Нтӏэ. Абы мис абы иужь армэ сыщашар. Нтӏэ, мис а бухгалтерыр пумыщэу мэкъумэш унэтӏыныгъэр дауэ къыхэпха хъуа? Армэ нэужьра? Итӏани тӏэкӏу сытезыгъэгушхуар щӏалэ гуэр Азербайджаным къикӏауэ служит къыддищӏт. А Германием дыздэщыӏэми, Абырэ дэрэ урыс школу Нейштрелиц жо город дэтт под Берлинэм, Германиеми урыс школым абы тхьэмахуэм тӏэу дагъакӏуэт, биологие, химие, физикэ драгъаджэу, хуит дащӏурэ даутӏыпщурэ. Мис а азербайджан щӏалэм, щӏалэ хъарзынэт, Алиевт и унэцӏэр, иджыпстуи сощӏэж, Къэкӏыгъэр сыт ерыскъыр, ну, щӏалэм дэ ӏэджи къокӏ, дэ топи къетхуэкӏыу щыта зыгуэри. Мыр нэхъыфӏщ, мыр гъащӏэм нэхъ сэбэп хъужынущ. Сыткӏэ ауэрэ, ауэ сегупсысрэ. Къуажэм дыкъалъхуа ди адэр илъэс, илъэсийкӏэ Герменчик председатель колхозу лэжьа, Шытхьэлэ илъэсищкӏэ лэжьа зауэ нэужьым. Абыхэм сегупсысри, ди адэм и лъэужьыр хуэдэу, жысӏэри сегупсысрэ хуэдэу щыта. Си къуэш нэхъыжьыр школым илъэс тӏощӏрэ тхукӏэ директору лэжьа, къуажэм илъэсийкӏэ парткому лэжьа а Герменчикым. Ар псори зэпха. Ар зыпэпщӏэр, зыпыбощӏэри, мыкӏи мыкӏи зыбдзым мэнэ иӏым. Сэ а студентхэм яжезӏэра, зыгуэр хэфхи зэ, фэ фигу ирихьыну гугъу фехьымикӏ. Мис абы фелэжь.
Зауэ нэужь зэман гугъум зи сабиигъуэр техуа щӏалэм дзэм къулыкъу щищӏа иужь, щӏэныгъэ нэхъыщхьэ зригъэгъуэтыну ӏэмал къегъуэт. Ар щӏэныгъэм хуэзышэ гъуэгум и къежьапӏэ мэхъу.
Армэм даша нэужь илъэсищкӏэ Германием сыщыӏа службэм. А зэманым щыгъуэ

Сриджи деканым къызжиӏа ректорым укъелъыхъу, Къамболэт Кӏэрэфырат ректор абы щыгъуи зыхуэгъазэ жери сокӏуэри, Камбулат Наурузович сыщӏа укъысхуейт. Борис Москва укӏуэн жиӏа. Дипломури птхынщ, практикэр проходит пщӏынщ Московскэ государственнэ университетым мазитхукӏэ. Абы я ныбжьэгъу зыгуэр щыӏэти, Мис а зэманым сыкӏуэщ гъатхэм, щӏалитӏ хъуу дыкӏуа. Дыздэкӏуам Куперман жэуэ журт. Европейскэ ӏеу губзыгъэ Куперман жэу цӏыхубз гуэр дыхуэзэ завкафедрэ, лаборатория биологии развития. Абы ди щхьэм кърилъхьэпэ жыпӏэм ди гурылъыр нэгъуэщӏт, ауэ къэвгъэзэж феджэну фыщӏегъуэжынкъым. Да, аспирантурэм къэвухмэ, феджэфынущ, къэвгъэзэж, сэ фыкъэсщтэнщ, жери. Дыкъэкӏуэжа, дипломыр еттри, защит тщӏри, Герменчик къуажэ, агроном-садоводу сагъэува. Бжьыхьэм мыӏэрысэр бэву пыту, хъуауэ, уже ӏухыжын нэсауэ, аспирантурэм уже экзамен ятын хуейти, псори къэзгъанэри, экзамен стыри, ягъэщӏагъуэу, урожайр ӏухыж жаӏэу къэбгъэкӏар. Экзаменхэр стыри Москва сыкӏуа аспирантурэм. Ар сыздэкӏуам илъэсищкӏэ ӏеу условиефӏ яӏэщ, итӏанэ наукэм теухуауэ абы дыщеджа бэзэшхуэу щытщ абы. Ауэдурэ екӏуэкӏа къэдухщ абы дежми, итӏанэ дыкъэкӏуэжа. Мис а аспирантурэм ущыкӏуам щыгъуэ. Зэрыжыпӏащи, гъавэр ӏухыжын хуейуэ, мыӏэрысэр бэву пыту ӏухыжын хуейуэ. Къэзгъанэри сыкӏуа.
Абы утегушхуэнур а зэманым дауэт абы? Сигум илъыр, къызгурыӏуа, сигум илъыр а Куперман Фаина Михайловнэ къызыжиӏарат. А цӏыхубзыр интереснэт, илъэс пщӏейм нэсати, тхэу щыст, зыгуэр ишхт, уэри къопсалъэт, телефонкӏэ псалъэт. Юлий Цезарь ещхьт, ауэдизкӏэ цӏыхуфӏти, я деж уишэти уигъашхэт, ущигъэӏэт. Ауэдэу и аспирантхэм. Дэ ди гъусэу куэд ӏей лэжьащ.
Дауикӏ къэралым и щӏэныгъэ нэхъыщхьэр щызрагъэгъуэт еджапӏэ нэхъыфӏ дыдэхэм языщыщ зым ущӏэхуэну. Нобэкӏи аращ Ломоносовым и цӏэр зезыхьэ Москоу дэт университетым цӏыху куэд щӏэтӏысхьэну хэтщ. Абы ущӏэхуэну гугъу къыщӏэкӏынт а зэманым.
Уэри гугъущи, даже гордицэ ищӏу, мыдэ зы бэлыхь сэ сщӏа хуэдэу, сэ сыт сщӏар, сыкӏуауэ арат, сагъэкӏуауэ ара мыхъуамэ, апхуэдэу лъэщу, Щэщӏрэ хырэ мину студенту щеджэт. Пщыкӏуийр, мин пщыкӏуийр иностранец хамэ къэралхэм къикӏауэ, укӏуэм уахуэзэм уабгъэдыхьэм уабгъэдэкӏыжым, жэшым нэху щыху щылажьэ щыӏат, зыгуэрым елэжьу махуэм тӏэкӏу жеижу. Сеплъти я лэжьэкӏэ сытхэм, мы журналхэм сытхэм, источник литературэхэм куэдым ухуегъасэ, куэдым ухуегъасэ. Уэри пэжу, уэри жыпӏауэ щӏыпӏэ, Россие псом, даже мир псом нэхъ вузыфӏ дыдэу ябжар, абыхэм щыщщ МГУ-м щыӏэну. Абы щытехуакӏэ сэ си внукищым къаухащ гъэ кӏуам МГУ-р, щӏалитӏыр зы хъыджэбзрэ. Бюджету щӏэцӏысхьащ абы жыми, уэ бощӏэ абы мыстым Садовничий ректорым ЕГЭ-м нэмыщӏ езыми аргуэру математикэмкӏэ яригъэтыж щхьэхуэу, етӏуанэу. Ар выдержать ящӏри, бакалавр къаухауэ иджы магистратурэм щӏэцӏысхьэну апхуэдэу щыту а МГУ дыдэщ сэ сыздэщыӏар.
Фӏы дыдэ Тхьэм иригъэфӏакӏуэхэ. Защитэ зэфӏэкӏа нэужькӏэ лаборанту илъэсым щӏигъу сылэжьа. Кандидатскэр сщӏауэ щыту хуэм-хуэмурэ итӏанэ ассистент, старший преподаватель, доцент. Къамболэт аргуэрым Кӏэрэфыр ректору щытти, къыдэджэри, щӏалитӏ-щы хъууэ къыджиӏа. Феджакӏэ, фелажьэ докторскэм фелэжь, жери. Щӏэддза, Москва дыкӏуауэ зэгуэру, стажировкэ дыкӏуауэ академием. Проректор по науке Посыпанов щолажьэ Тимирязевскэм абы зыхуэдгъазэри, сэрэ нэгъуэщӏ щӏалэрэ. Мыра, мыращ и дамыщӏыгъуэ консультанту дыкъищтэри. Джэшхэкӏхэмкӏэ, ну, горох, фасоль, соя абыхэмкӏэ. Темэ къыдитащ, программэ разработать ищӏри, аджэ делэжьа. Мыпхуэдэу къекӏуэкӏа. Абы я советым защитицэ докторрэ сщӏыри, мазищ-плӏы нэхъ дэмыкӏыу, утвердит ящӏа, Илъэс нэхъ дэмыкӏыу профессор звание къызата. Сыкъэкӏуэжа нэужькӏэ Фиапшев Борис ректорт уже ди институтми. Кафедращӏэ къызэӏух жери кафедра къызэӏутхауэ щыта девяносто четвёртый годым.
Борис Музакирович, дэрэ илъэс тӏощӏрэ пщыкӏутху хъуауэ дызэроцӏыху япэ дыдэ еджапӏэр сыкъыщыкӏуам. Гъуэгу дытезыгъэувар щӏэныгъэм япэ лъэбакъуэ дэзыгъэчар Борис Музакировичщ. А зэманым къриубыдэу Борис Музакирович растениеводствэмкӏэ дыщеджэм щыгъуэ дригъэджа. Иужькӏэ Москва Тимирязевскэ академием аспирантурэм сэ сыщыӏэу Борис Музакирович

Куэдрэ дызыдэлэжьащ. Нобэ къыздэсми дыздолажьэ, нобэ къыздэсми дегъэущий, дрегъаджэ, дыхущӏегъэджыкӏ ӏуэху дахэхэм, лэжьыгъэм. Дызэлэжьар наукэм тӏури зы проблемэщ, зернобобовой культурэ жыхуаӏэм делэжьауэращ. Мис а зернобобовой культурэхэм хьэуам азот къызэрыхих ӏуэхугъуам нэхъ тегъэщӏауэ делэжьа Борис Музакировичи сэрикӏ.
Нобэкӏэ, мис ауэдиз илъэс хъуауэ дрегъаджэ, деущий, жыпӏащ. Щӏэныгъэ лэжьыгъэм теухуауэ, егъэджэныгъэм теухуауэ нэхъ япэ игъэщын хуейуэ фызыхуиущияуэ сыт жыпӏэфыну? Нэхъ япэ езым иригъэщыр лэжьыгъэращ. Аспирантурэм сыкъикӏыжри япэ дыдэ Борис Музакирович завкафедру абы и деж лэжьэн щыщӏэздза. Абы Пэжщ, егъэджакӏуэу щӏэбдзэну хыумыщӏыкӏыу гугъущ. Япэ дыдэ гъуэгу сытезыгъэувар егъэджакӏуэ Борис Музакировичщ. Сытым деж жиӏэт, иджыри жеӏэ нобэр къыздэсым. Ухьэзыру цӏыхум сабийм яжепӏэнур умыщӏэу зэи занятием ущӏыхьэ хъунукъым жери. Ар япэ иту сытым дей мыпхуэдэу ар лэжьыгъэм япэ иригъэщу цӏыхур хьэзыру ӏуэхум зэрыбгъэдыхьэн хуейр. Псори дыщӏигъэджыкӏыу мис ауэдэу япэ иту, завкафедру илъэс куэдкӏэ Борис Музакирович дыдэлэжьащ.
Сабийм ухьэзыру уахыхьэн, къызгурыӏуауэ, сабий псори зэщхькъым, абы зэдебгъэкӏуэну. Сабий псоми, цӏыхум и нэгу зэрызэмыщхьым ещхьу, и акъылри зэщхькъым. Псоми подход зырыз яхууиӏэн хуейщ, подходым къыщынэмыщӏа, и гупсысэкӏэм утехуэу щытын хуей сабийм. Сабийм гупсысэкӏэр къэбубыда нэужь, адэкӏэ нэхъ тыншщ удэлэжьэну. Мис ауэдэурэ зэгъусэу абыхэм дегупсысу, абыхэм а сабийхэр нэхъ и акъылым зэрытехуэн, нэхъ гъуэгу дахэ зэрытедгъэувэн, щӏэныгъэм ди вузым зэрыщӏахыну ӏуэхугъуэм щӏэдгъэджыкӏыу мис ауэдэу дыкъокӏуэкӏ нобэ къыздэсым.
Адэкӏэ зэрыжыпӏащи, аспирантурэ нэужьым уи доктор диссертацэмрэ кандидат лэжьыгъэмрэ илъэс тӏощӏрэ тхурэ я зэхуакущ. Пэжщ, доктор диссертацэр занщӏэу птхынуи тыншкъым, ауэ апхуэдиз зэман щӏыдэкӏам и щхьэусыгъуэр къэхутэныгъэ лэжьыгъэ евгъэкӏуэкӏахэра? Пэжу жысӏэнщи, сэ а зэманым япэщӏэ сегупсыса къыщӏэкӏынкъым, щӏалэгъуэ сити, ауэ екӏуэкӏыурэ. Итӏанэ цӏыхум ущеплъым Докторскэр ящӏыну яхьри, хэт Баку, хэт, сщӏэрэ, Ростов, Москва гугъурэ хуэмыхъурэ тлъагъут, пхымыкӏыурэ. Абы тӏэкӏу дигъэгузавэт, мыхъуу, мыхъумэ жыдурэ. Итӏанэ мис а Посыпановым сыхуэза нэужькӏэ, пхузэфӏэкӏынущ, уелэжьынущ, елэжь. Сое. Соем мыхьэнэр псалъитӏкӏэ жысӏэнщи, Америкэм ӏэщхэкӏ ирскъыр шхыныр зэ соемрэ нартыхумкӏэ решить ящӏ проблемэр. Соем белок куэд хэлъщ, нартыхум углеводы. Ар зэгъусэу хасэ, корма ящӏри ӏэщым нэгъуэщӏ хуейкъым. Белок и углеводы, ар зыхэлъ гъащӏи халъхьэт набэ мэкӏуу хуэсыкӏмэми. Мыр къэкӏыгъэфӏщ, елэжь. Сэ сыбдэӏэпыкъунщ жери мыдэ постепеннэу къыздэӏэпыкъурэ программэ зыдэцикӏурэ мыуэ дыхъуащ.

Хэпсауэ упхыжа ара там, именно наукэм теухуау къызэрыкӏым сытым. Нтӏэ а соем нетӏэ жытӏащи, и лъабжьэм хещӏэ клубеньки, а бактерием хьэуам хэтыр къыхеш. Фэ фщӏэуэ къыщӏэкӏын, зы квадратный километр хьэуам шестьдесят тонн азоту хэлъщ. Шестьдесят тонн азоту! Ар къэкӏыгъэм къигъэсэбэпыну минеральный азот къыумыщэхуу абы уелэжьыну. Ар къыхихын щхьа къэкӏыгъэм пщӏэн хуей. Зэрылажьэр физиологие растение щыӏэ мис абыхэм ну микробиологие сыт абыхэм епхауэ щытщи ыу лэжьыгъэ интереснэщ. Мыбы тӏэкӏу ӏэкӏэ делэжьын жытӏэри дигу къэкӏат мис а мурад сэ мыуэу ди условие ди лабораторэ лъэщхэр уиӏэн хуейщ абы щхьэкӏэ. Джыназгэ Борис илъэс щэныкъуэм нэблэгъауэ щӏалэгъуалэр щӏэныгъэм дегъэхьэхыным и мызакъуэу республикэм и мэкъумэш хозяйствэ нэхъапэкӏэ кӏуэтэным хуолажьэ. Доктор диссертациер пхригъэкӏыу республикэм къигъэзэжа иужь, минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ плӏы гъэм мэкъумэш продукцэр хъумэным, зыхуей хуэгъэзэнымкӏэ щрагъэджу къызэрагъэпэща кафедрэм и унафэщӏу ягъэув. А къулыкъур абы илъэс пщыкӏуплӏкӏэ игъэзэщӏащ. Егъэджэн зэрыщӏидзэрэ цӏыху щэрэ щэныкъуэм щӏигъум диплом лэжьыгъэ иригъэтхащ. Мэкъумэш щӏэныгъэхэмкӏэ кандидату пщыкӏубл, доктору щы игъэхьэзыращ. Нобэ къыздэсми, и ӏэщӏагъэм хуэпэжу мэлажьэ.
Борис Музакирович, аспирантурэмкӏэ си щӏэныгъэ унафэщӏ, уже илъэсищ хъуауэ дыздолажьэ. Абы ипэкӏэ и лекцие сыщӏэсащ. Сэ магистратурэ къэзухри икӏи аспирантурэм сыщӏэтӏысхьэну хуейу сыщыхъуам щыгъуэ, чэнджэщ къызатри икӏи сыбгъэдыхьэ сепсалъэри икӏи абы лъандэрэ дыздолажьэ аспирантурэм. Статья зыбжанэ уже къыдэдгъэкӏащ, абыхэм щыщу ваковскэу статьяиплӏ къыдэдгъэкӏащ, Краснодар КубГАУ жыхуиӏэ университетым я журналым икӏи Ди статьяу статьяитӏ къытрадзащ. Дызэлэжь лэжьыгъэри и кӏэм ныдогъэс хуэмурэ мы гъэм защитэ тщӏын ди гугъэщ. Щӏэныгъэ лэжьыгъэ фтхым къыщынэмыщӏа, а фэ фызтетхыхь фызэлэжьыр сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ бобовэ жыхуиӏэ горох сытхэращ. Мис ар зэрыхасэм, зэрыкӏэлъыплъым къэхутыныгъэ ирагъэкӏуэкӏхэм дауэ?
Абы дэ Герменчик дэт Агро 07 жыхуиӏэм дыпыщӏащ договор етпхауикӏи, илъэс къэс горохыр щыхэсэн хуейм дей, щыӏухыжын хуейм дей абы дыхэтщ, дадолажьэ зэгъусэу, абы щылажьэхэри къаддэӏэпыкъуу, лабораторием тхьэу анализ идогъэщӏ и фазэхэм теухуауэ, щыщӏын хуей зэманым теухуауэ. Дызэгугъур япэрауэ, зеленый горошекым белок куэду хэлъщ. Белокыр, зэрытщӏэмкӏэ, сэбэпынагъ цӏыхуми псэущхьэми къыхуехь. Белокыр куэду щыхэлъ зэманым де, крахмалыр нэхъ мащӏэу щыхэлъым де, а сорт, сортыфӏ. Къикӏын хуэдэу абы делэжьра?
Мис, а къэхутэныгъэхэр ебгъэкӏуэкӏын щхьэ, уэ езыр уи закъуэрэ а губгъуэ сытхэм, лабораториехэм ущыт хьэмэрэ уи щӏэныгъэ унафэщӏым и гъусэу? Хэти си закъуэ къохъу, ауэ и нэхъыбэм си унафэщӏым, си щӏэныгъэ унафэщӏыр си гъусэщ, хуабжьу сэбэп къысхуохъу, къыздоӏэпыкъур, лэжьыгъэми теухуауэ, еджэнми теухуауэ. Мэкъумэшыщӏэхэм.
Арендатор къэкӏыгъэ хэзысэхэм нэхъыфӏу къэкӏын хуейщ. Фэрикӏи щӏэныгъэм адэкӏэ зиужьын щхьэкӏэ. Мыбдеж университетым лекцэ фыкъеджэ къыщынэмыщӏа, унэтӏыныгъэм псом хуэмыдэу губгъуэм фиту а къэкӏыгъэр къызэрыхъум сытым фыкӏэлъыплъу щытын хуейщ. Апхуэдэу фызэгурыӏуэфу, абыхэм фадэлажьэу щыт. Апхуэдэ ӏэмал фиӏэ?
Тэмэму жыпӏа, теорэ теорэ, практикэ практикэ. Иджы уэ адрей блэкӏам и гугъу тщӏыжын мы колхоз Калинэми, Прохладненскэ мокӏэ, Терскэмикӏ, мыдеж Нижний Черекэми, абыхэм щыгъуэ дылажьэу щытам и зыамырхъэн къыщытын. Иджысту зэ мы зэманым договор диӏэу даже мис аспиранткэ ней дэ щӏэсар фирмэ Герменчик дэтым. А горохымкӏэ доӏэпыкъу къызэрагъэкӏымкӏэ, езым консервный цех яӏэщ.

Абы кислород сытыр къыщӏах, углекислый газ нэхъыбэ ящӏри сохраняться фӏыуэ ещӏ. Адэкӏэ нащэр ягъэфӏэӏу, варенье ящӏ, конфет ящӏ, мыӏэрысэм къыхащӏыкӏыурэ. Мэрзей жаӏэу адыгэм ящӏу щыта пхъэгулъ трахуэ, мис ар ящӏ абы даже. Мис ар дошэ, щхьэлам дошэ. Масло заводым ещӏ Алтуд, масло цех дэтщ, абыхэм тшэуэрэ идогъэлъагъу. Обязательно студентхэм теорэ-теорэ, а нэрэ зэ плъагъум нэхъыфӏщ. Тӏощӏыгъ бжа нэхъ. Абыхэми дошэр. Дауикӏ, дэ ди республикэр мэкъумэш республикэщ. Къамыгъэкӏ щыӏэкъым, жыпӏэ хъуну ауэдэу щытщ. Ар хъумэным, ар зехьа хъуным, ар елэжьа хъуным, зыхуей хуэгъэза хъуным ӏейуэ гулъытэшхуэ хуэщӏын хуейуэ къыщӏэкӏынщ. Абы сыт нэхъ гу зылъитэн, гу зылъатэн хуейуэ студентхэм яжепӏэ? Тэмэм.
Къэбгъэкӏыр зыщ. И кӏэм нэгъэсын хуейм.

Иужьрей илъэситхухэр хэмыту зэ ипэкӏэ уӏэбэжмэ, моуэ сщӏэӏым, цӏыхухэр, студентхэр нэхъ зэрыӏыгъыу, нэхъ зыкӏэлъыплъыж хуэдэу къысщохъу. Иджыри ӏейкъым, ди студентхэр фӏыщ, дауэ абы щыгъуэ тӏэкӏу нэхъыбэ къатщтэурат студентхэр зэгъусэу нэхъ Зэман диӏэу хъут щӏыпӏэ-щӏыпӏэ дыкӏуэну, деплъыну, зыдгъэпсэхуну. Ауэ уэри уахэтыну студентым дэри зыдгъэщӏалэу дахэтым. ӏейуэ фӏым нэжэгужу щӏалэ хъарзынэ, хъыджэбз цӏыкӏу хъарзынэхэр ди, ну сабий угъурлы хуэдэ къуажэм къыдэкӏахэм нэмысхэр хэлъу. Городхэри ӏейкъым, ауэ городым ди дейм щеджэр нэхъ мащӏэ. Модрей университетым городым щыщхэр нэхъыбэ кӏуэуэ къыщӏэкӏынур. Ди дейм къуажэм къикӏащи, ӏейуэ гъэсауэ сыту ауэдэу щытщ. Псом хуэмыдэу уигу хэзгъахъуэр сыт хуэдэ ӏуэхугъуэ? Мис а студентхэм уащыдэлажьэм деж. Уи фӏэщ зэрыхъун, унэм сыщыӏэ нэхъ мыбы сыкъакӏуэмэ уже сесар нэхъ къызощтэ. Мыкӏэ къыддэлажьэ ди ныбжьэгъухэр дызэхуэза нэужькӏэ кофе зэзэмызэ дыздефэми зыгуэрым дытепсэлъыхьми, щӏэуэ зыгуэр къыдэкӏамэ наукэм дытепсэлъыхьми дэ дызэхуэсурэ зэ тӏэкӏу нэхъыжьыӏуэхэр дотӏысри зыгуэр Мис инновационнэ сыт щӏэуэ методхэр щыӏэ, абыхэм дытепсэлъыхьу ар зэпкърытхыу сыту студентхэм дауэ нэдгъэса хъуну абыхэм я акъылым жытӏэу ауэдэу долэжь. Десащ илъэс гъащӏэм и ныкъуэм нэхъыбэр модэу щекӏуэкӏкӏэ, молодежым ущыхэткӏэ уэри зыбгъэщӏалэу, ну двадцать семь лет сыхъуаращ сэри, дыгушыӏэу моуэ дызэхэтщ. Уэри с удовольствием дыкъокӏуэм, долажьэм, пока дагъэлажьэ, пенсием дыкӏуами, дагъэлэжьэху дылэжьэн, щӏалэгъуалэми гъуэгу зэретын хуейр дощӏэ. Ари дэ къыдожьэ, мыр пенсие кӏуам дыуваращ уже, уэри уступить пщӏынум. Ауэ пока долэжьэфри долажьэ, пока долэжьэфри долажьэ.
Борис куэд щӏа факультетым щолажьэ, студентхэм икъукӏэ фӏыуэ къалъагъу, щапхъэ трах. Дэ Нэхъыжьыфӏхэм дыдэплъейуэ, абы щапхъэ тетхыу дыщытуращи, Борис абыхэм ящыщщ. Сытым деи студентхэр практическэ занятие жыхуэтӏэхэм ишэу, ӏэщӏагъэ ягъуэтыну яригъэлъагъуу ауэдэу щытщ. Езыми занятие щригъэкӏуэкӏым дей производствэм щылэжьа илъэс куэдкӏи абыхэм къриха опытхэр яригъэлъагъуу, яжриӏэу студентхэм ауэдэу ябгъэдэтщ. Дауикӏ, апхуэдэ бгъэдыхьэкӏэм студентхэр нэхъ дихьэх къыщӏэкӏынщ. Студентхэр гуфӏэжу сытым дей занятиехэм щӏэсщ, къыкӏэрымыхуу къокӏуэ. Занятие нэужьми загъэгуву щӏэупщӏа ирату щыту, ауэдэу щытщ. Мыдэкӏэ дызэрыщыгъуазэщи, нобэ аспирантурэм къыщӏэтӏысхьэхэм щӏэныгъэ унафэщӏу ядолажьэ. Темэ зэрылажьэхэм, лэжьыгъэ ядригъэкӏуэкӏхэм тезгъэпсэлъыхьыну. Борис, гъэ къэс аспирант къещтэ лэжьыгъэхэр иригъэщӏэну. Сытым дей къэзыуха дэ ди студент къэзыуха Борис нэхъ къыхах нэхъ макӏуэ Борис дей сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ профессиональнэу ядолажьэ и и кӏэм негъэс сыт хуэдэ лэжьыгъэ щӏидзэу щытми и кӏэм нигъэсыфу ауэдэу щытщ аращи аспирант сытым дей иӏэщ унэтӏыныгъэ зыхуэлажьэр Борис мэкъумэш хъумэнымкӏэ ар зыхуей хуэгъэзэнымкӏэ абы нэхъ йолэжь.

Деупщӏу щыта, Сыт фызыхуей, дэнэ фыкӏуэну фыхуей жытӏурэ? Ди ныбжьэгъур модэ къакӏуэти, дыкъэкӏуащ, жаӏэт. Лэжьапӏэ къагъуэтынкӏэ, лэжьакӏэ лэжьапӏэ зрагъэгъуэтынкӏэ ауэдэу тепсэлъыхьу щытаӏым. Иджыпсту сабий къыщӏэтӏысхьэхэм ауэдэ упщӏэ етта нэужь, иужькӏэ лэжьапӏэ къызэрыдгъуэтыну дощӏэри, мис аращ дыщӏэтӏысхьэр, жаӏэ Бориси дэ ди факультетым нэхъ. Хэзыщӏыкӏхэм, нэхъ пщӏэ зыхуэтщӏхэм ящыщщ абы теухуауэ. Адыгэм жаӏэ, Зэманым декӏур лӏыфӏщ, жари, щапхъэу сытым дей зэманым декӏуу Борис Музакирович, нобэ къыздэсым къытхэтщ. Егъэджакӏуэу, и щӏэныгъэм куу хищӏыкӏыу, ущиякӏуэу сабийхэр гъуэгу тригъэуву, мис апхуэдэу И лэжьыгъэм пэжу бгъэдэту нобэ къыздэсым къыддолажьэ.
Къэхутэныгъэ лэжьыгъэ иригъэкӏуэкӏахэм я мыхьэнэр, щӏалэгъуалэр игъэджэным, щӏэныгъэм дегъэхьэхыным хуэунэтӏауэ игъэзэщӏа лэжьыгъэхэр къалъытэри, Джыназхэ Борис минрэ щибгъурэ блыщӏрэ хы гъэм, социалистическэ зэпеуэм, текӏуэныгъэр къыщызыхьа дамыгъэр къыхуагъэфэщащ, Минитӏ гъэм Урысей Федерацэм щӏэныгъэ нэхъыщхьэ езыгъэгъуэт ӏуэхущӏапӏэхэм щӏыхь зиӏэ и лэжьакӏуэ. Минитӏрэ пщыкӏух гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щӏэныгъэм щӏыхь зиӏэ и лэжьакӏуэ цӏэ лъапӏэхэр къыхуагъэфэщащ. Сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ, Борис, уи бынхэм уи лъэужь яубыдащ. Еджэным, щӏэныгъэм гулъытэ хуащӏу, псом хуэмыдэу уи къуэри сыщымыуэм мы университетым щолажьэ. Ар, а унэтӏыныгъэхэр къыщыхахым, Щӏэныгъэм фыхуэлажьэ жыпӏэу щытепкъуза къэхъуа хьэмэрэ мыбы дрилажьэм дыхуейщ, щапхъэу тхуэхъунщ жаӏэу езыхэм къыхаха.
Пэжыр жыӏэн хуей ауэдэм дежым де. Дылажьэурэ кӏуэкӏыурэ щӏалэм, университетыр щӏалэм къыщиухам щыгъуэ экономическэр ди дейм къиухри, Тимирязев академие экономическэ факультетым дгъакӏуэри, абы къыщиухауэ щыта аспирантурэр. Мыбы щылажьэурэ ассистент, старший преподаватель, доцент. Ауэдурэ ар хъыджэбз цӏыкӏу нэхъыжьыр медфакым къиухри, иджысту Москва дэс ащ унагъуэ, езым унэ яӏэу. Мис абы и бынищра МГУ-м къэзыухар. Мыкӏэ мыдрей хъыджэбз цӏыкӏу нэхъыщӏэрикӏ медфакыр къиуха, стоматологиер. Ди дейм экономическэр къиуха, ну, зэгъусуи, иджысту банкым щолажьэ. Нобэкӏэ, мис мы илъэс бжыгъэ узэрылэжьам уриплъэжмэ, мис мыбдежым мис мыр зэсхъуэкӏыжынт, жыпӏэу щыжыпӏа къэхъуа?
Дауэ щымытами, укъыщалъхуа щӏыпӏэр зэ уи лъым хэтщ ар къуажэм. Сыт щхьэ жыпӏэмэ, мэкъумэшым ухэтауэ, укъэхъуауэ ущыцӏыкӏум, уи ныбжьэгъухэр абы дэсу къуажэм, абыхэм нэхъ, ар нэхъ тегушхуауэ щытауэ ауэдэу абы ипкъ иткӏэ, еджэныгъэри сытри абы текӏуауэ фэ изоплъ.

Мис, нобэрей хъыджэбз цӏыкӏур нэгъуэщӏ зы щӏалэ иджыри сиӏэхэщ аспирантурэм. Хьэзыр зэрыхъуу сэ си дей зыри къыщынам, ӏейуэ садэӏэпыкъуну япэу щытт, зыгьи садэӏэпыкъу. Сэ си аспирант иджыри къэхъуакъым, защитицэ имыщӏауэ. Идогъэщӏ. Абыхэм срогушхуэ, мис абыхэмикӏ. Ар уи лъэужьу къэнэнущ, дауэ щымыхъуми, ауэдиз цӏыхум уащыдэӏэпыкъуам. Нтӏэ, уэри къэнэну фэ изоплъым. Ягу къэкӏыжын, Борис дригъэджащ, мыр гъуэгу дриуэ. Сэ сытезыгъэувар сщыгъупщэкъым лъагъуэ сэбэп къысхуэхъуар.
Ди псалъэмакъым къызэрыхэщащи, Джыназхэ Борис и гури и псэри хыхьэу егъэджэныгъэм, щӏэныгъэм хулажьэ. Абы щыхьэт тохъуэ и лэжьэгъухэм, и еджакӏуэхэм къыхужаӏэ псалъэ гуапэхэр. Гу зэрылъытащи, и гъэсэнхэм я ехъулӏэныгъэхэм гукъыдэжи, къаруи кърет щӏэныгъэлӏым. И ныбжьыр здынэсам емылъытауэ университетым жыджэру щылажьэхэм ящыщщ профессорыр, и лэжьыгъэм хуиӏэ фӏылъагъуныгъэм къыдэкӏуэу, И щӏыналъэр, къыщалъхуа и къуажэр зэпищӏын щыӏэкъым. А фӏылъагъуныгъэр и къуэрылъху-пкъырылъхэм яхипщэну зэрыхэтым шэчи къытетхьэкъым. Езым зэрыжиӏэмкӏэ, къару кърат, и гукъыдэжыр хагъахъуэ быным я быныжхэм я ехъулӏэныгъэхэм. Икӏи дыхуейт Борис и лэжьыгъэм кърит гукъыдэжыр хэхъуэу, зэхэщӏыкӏ игъуэту,